na ọ na-abụ onye tọ ntị na ọ nụrụ anụ mere o ji abụ anụ anụ mere ntị ekwu ekwu mere ọnụ anyị ejebego igbo obi igbo na-ekere mmanwụ na-abụ akụ dị ga-ete ka oke nwa ejebego ịkpọrọ m ọya ka m ji eme mmanwụ ka m jee na mba ka m mee ya bụ mmanwụ ka obodo nene ene n'igbo be anyị nwere ife anyị ji dị ebube ọma bụrụ eziokwu maka na egwu ihe ezi mere na ọnụ egwu ya dị ọma ma ụzọ ọma bụrụ nnene ọgwanye aga mụ bụ eze mbem na anyị ọgbarụ be anyị ọja mụ dịrị chukwu ji n'ezi anya wee tie na mụ ya ejeruo mba anyị ọtị nọ na-eme akọwa ruo amagerurue maka na ọ bụ nkọwa bụ nghọta mere o ji abụ nkọwa pụta asịrị anaba erika mụ na-ekwu ya bụ ibe ọmanye aka eji n'ezi anya wee na-eche ama ụba mụ na-egburu chukwu aja ma bụrụ eziokwu wee sị na mụ ya eje na mba ka m kwuo okwu mmanwụ gị igbo onye na-ekene kere onye mụ na-ekwu okwu ya ọ wee kọbara m akụkọ n'oke ibe e jiri dị ebube na agba ọhụrụ ma bụrụ eziokwu His Royal Highness aka ji ya ọfọ igwe eze nwata akụamịa udokwu anyị jiri dị ebube ọma bụrụ eziokwu na azụ m na ihe adị ndụ ka nka maka na ọ bụ ife ọma ka anyị na-ekwu nya bụ ibe onye aga mụ bụ eze mbem ji n'ezi anya wee tie na mụ ga-ejerukene obodo na-ere na onye abụ ibe maka na enwere ife anyị ji dị ebube ọma bụrụ eziokwu maka ọ na-eme eze n'ihe mbem mmụọ na mmadụ ma gee ntị ma anụrụ anụrụ maka ọ na-eme ezu oke ala elu ude na ma dotu na ngịga nne nwụrụ anwụ ọkwa nne na nke nwoke nne oyi ije bụrụ mụ na mmanwụ mba anyị ge ntị ka m kwuo nya bụ okwu etu ọ bụ na arụsị ya n'aka na-abụ ka eji ebu ya ebu ọma bụrụ eziokwu azị na-ezu ukwe ya leli ya bụ udo na ọma bụrụ eziokwu ọkwa emume iri ji ka anyị na-eje igbo obi igbo ụnụ ya eji anya na ọgbara ụmụ na ekirisimas ọma bụrụ nnene ka anyị jewe kene ụnụ ya fụnyụ anya eze mbem na anyị ọgbarụ nwa a mụrụ n'obeagwe emusie ya ike ọcha mụ dịrị chukwu akwa mụ na ebe n'elu ka nchebe oyi ije bụrụ mụ na mmanwụ oge a ga-awalite anụ a isi chineke dịkwa na ọgba akụ ụgbọala ka m na-azụ ọkwa ọgwụ ka m na-azụ ka arụ ike nke ndị mmadụ e were ihe merisa ka ị gọzibe ebe ahụ m na-azụ afịa ọ bịa ya mụba dị ka ewu a na-amụ ibie ukwu isi nke ga-amị mkpụrụ na-enwere nsogbu kwa arọ kwa arọ ọ ga na-amụ n'otu a ka ọ ga-adị n'ọba m i wee were esi esenyekwa m di

anyị etinye ụtazị anyị etinye ụkpaka ụtọ ya ga-apụta kịta nnu na-abụ ife ikpeazụ ọ na-abụ nwaanyị bido ọgbọ na anyị ga-afụ anyị ga-afụ maka ndị ya biri obibi unu azọ ya awụ ya na azọ ya ọbụrụ anya ọ bụ ka anyị tiri ọ ga-atụ n'eke tụọ n'oye tụọ n'afọ ma tụọ na nkwọ ihe dị iche maka na mmadụ bụ ihe na-eje ozi mkpọmkpọ na mgbogbo ka anyị ji nwete nwoke na nwaanyị ọ sịkwanụ aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ erie ya bụ na abụ gbara gbara anyị ga na-eri nke kịta ata nke echi ya akarịa eke n'oye na afọ na nkwọ